ive anyị sị ka anyị kwuo n'ụbọchị tata bụ ọ bụrụ na chukwu okike nwa chukwu kere igwe na enu ụwa chukwu ogwugwu na-asọpụrụ chukwu udo na-asọpụrụ chukwu ngene na-asọpụrụ chukwu ana na-akpọ isi ana enye chukwu aja ana na-ebeku mmụọ na mmụọ na-ebeku ya ọ bụrụ na eziokwu eziokwu na ọ bụ chukwu bụrụ nna ọ bụrụ na nya bụ chukwu bụ eziokwu na ọ bụ chukwu bụrụ nna a sị na ọ bụ nna ka ọ bụ kedu ebe nsọpụrụ ya dị ya bụ ive anyị nwere ikwu taa ya bụ chukwu na-ajụ anyị a sị na nna ka m bụ olee ebe ka gịnị ka nsọpụrụ m dị ọ bụrụ na m bụ nna kedu ebe nsọpụrụ m mee gịnị dị ive m ji na-ekwu ive a bụ o nwerọ ụdị ịfụnanya m ga-enwe n'ebe nwa m dị 12 years nọ ka m chili kii moto m mee gịnị chinye ya a na-emerọ ya eme belụsọ ma na m avụrọ nwa ahụ n'anya maka mụ na gị amaghị ife ọ ga-eme gịnị ife ọ ga-apụta ife ọ ga-apụta bụ na i- i- ị ya-anọcharọ nkeji ise i nyere ya bụ kii a kpọọ gị na fon agbalị bata be gị sị gị iburu si imi bụrụsa anya ọ bụrụ na nwa avụ kachie ntị malụ na ya elurọ oge ya wee je chili kii moto avụ kii moto nna ya ahụ ka ya nya anya ebee ka nsọpụrụ nna ya dị ya bụ ife mụ na gị naabọ na-eme n'ụbọchị taa anyị niine niine ma m ma gị anyị na-ama chukwu aka n'iru m ma agwa gị ka o si mee anyị na-ama chukwu aka n'iru na-ama ana o nyere ka ọ bụrụ onye isi anyị aka ana anwa bụ ive chukwu dobere ka o kpee nwoke na nwaanyị ikpe ọ sị gị na ebe mgbakwasị ụkwụ ya na ka anyị ji akpọ ya eze oghorigo anya ọ ndị Igbo maara ezigbo ava Chukwu maka na Chukwu enwerọ fọm mana Chukwu bụ anya na-eme gịnị anya na-ele ụwa ndị okenye kpọrọ ya eze gịnị eze oghorigo anya o nwerọ ive a na-eme na nzuzo ọ na na-avụrọ ọ sị gị na o nwerọ ive i meli n'ụwa anwa i meri ya n'ime ana i meri ya n'ime ụnọ i meri ya na nzuzo i meri ya ebe mmadụ amarọ ya bụ chukwu okike abịama anaghị emere ka ọ pụta ive na gịnị n'elu gbamgbam kedu ive ọ pụtara mụ na gị naabọ na nke mbụ cheta na ive anyị na-ekwu bụ ọ bụrụ na chukwu okike abịama na ndị mmụọ ozi ya n'ogwugwu n'udo na aja ana na ana na ọ bụrụ na anyị na-asọpụrụ va bụrụ nne bụrụ nna ebee ka nsọpụrụ va dị ive anyị kwuru mụ na gị na-abụ nọ anyị bụ dibịa anyị bụ ndị aka ji ọvọ na alụsị anyị bụ ndị eze nwaanyị anyị bụ ndị eze ọgbanje anyị bụ ndị eze ana anyị bụ ndị na-etiri mmadụ ikolo unu amarọ ịma na nke avụ adịrọ mve n'ọdịnala unu amarọ ive a na-akpọ iti ikolo ee anyị bụ ndị nze na ọzọ maka na nze na ọzọ bụ one ministry dị n'ala Igbo Sanhedrins ọ va bụ ndị Sanhedrin Israel ọ va bụ ndị nwe ntọana va na-ekwu etu ọdịnala ga-esi wee dị ọ nze na ọzọ na-ekwu maka ọdịnala ekwusizie onye eze ana asị na ive eme gịnị ive abụdoro nze ji alọ bịa abịa na na-ekwucha anya ọkwa ka anyị kwule etinye ya na na-asị na ọdịgị etu a eze ana na-ekwezo ka mana asị asị ọ bụrụ eze ana na-ekwu ive gbasalụ nsọ ana kama na nkwụzi eze ana amarịzịa na ive nwa ka obodo na-eme gịnị na-asọ akwụrụzịa na ya a na-akwụrụ na ya diọkpala mmụọ bụ ndị nri akwụrụ na ya ewee na-eme igbo nwere 5 sevenfold ministries mana n'ime sevenfold ministries ahụ o nwerọzi nke na-edobe nsọ na iwu ka m jụọ unu taa n'ikwu eziokwu n'iru chukwu na mmadụ ọ ka nwere ebele onye nze na-asọpụrụ chukwu eso m bụrụ nze soro ekpe onwe m ya bụ ikpe o nwere onye nze ka anyị gwanụ onwe anyị eziokwu maka na ọ bụrụ na nze ka na-eme ive chukwu sị sị mee nze ya nọrọ alụ a na-eme maka nze chọtara ive bụ alụ nze kwuru na ive nwa ya-abụ alụ n'obodo maka ọ sọsọ nze ka ana ya-eme gịnị ya-ege ntị sọsọ nze ka mmụọ ga-eme gịnị ga-anụrụ okwu nze kwadosie na ụdị nze na-adịpụta kwụrụ n'iru mmụọ buru alọ ya mmụọ a na-eme gịnị a na-esi na bịa leta na ọnụ oche ezi ya ma na o buru ọvọ ga-eme gịnị bịarubie na ọ ka ekwu okwu ka o mee gịnị ka ọ dị mma na ndị ya akwụ n'iru ya be gị ime gịnị ịkwụ n'iru ya n'anị igbo chukwu weresie dibịa ewere mana o nwere onye ka nze n'anị igbo o nwere onye ka nze na ọzọ n'anị igbo onye nri ndị nri ya-agbalị m ọsịalị na o nwe ka o si abụ ọ dịlị nri ka ibube eziokwu ma ọ bụ na ichiri ọzọ ya bụ ibe a na-adịghị fọkwakwa mana ikwuluru ya n'okpu gbalụ ụdị eze nwe obi ya o nwere ụdị ava ọ ga-agbapụta mgbe eze nwe obi dị ndụ eze nwe obi na mmụọ ibie na mkpụrụ obi dị nsọ ya mgbe ọ dị ndụ o nwere ụdị ava ọ ga-abụ ị chọọ ka ịgba onye ya bịalụ ya bụ ọrụ ịgba ava onye owu ata asị gị dobe ya na na nwatakịrị ka ọ bụ ndị ị na-agbara ava ga na-agwakwa gị owu ịgba ava aka igwe nri asị gị ekwuzikwa na idobe na agụ na ndị ava ya kwụrọ n'iru va isi oke ka ijebezi ebe ịma na udo ya dị isi eze nwe obi ọ sị gị na onye avụ dị kpalaba na onye ya abịa na onye ka ọ ya abụ onye ekwu okwu na-eme gịnị na na-ege ntị ive o ji dị etu avụ abụrọ na eze nwa obi ka gị dị ọcha mana eze nwa obi zuru ive niile a na-eme eme n'obodo o nwere mmụọ na-amara n'ụnọ eze nwa obi gba elili n'ọkpa eze nwa obi dọnyere ekwu eze nwa obi nwere alọ eze nwa obi zuru oke n'ive niile eji malụ nze o nwere mmụọ na ya egere ntị n'ụwa ala ebe ọ sọ gị n'ọrụ ọ bụrụ maka eji mana stil ya bụ eze nwa obi mgbe ọ nọ ndụ mgbe ọ bụ nze ọ na-ekwu eziokwu ọ na-emecha ka chukwu ichiche ịkwara m ntị na mmadụ ka anyị bụ ọpọ nnọọ bụ odogwu o nwerọ akwa m beli mgbe eze nwa obi nwụrụ onye bere ya onowu ata nwa na-ebe ebere ya bata mbe ọ na-agagharị na-amachagharị ịma na nna ya ekele obi aṅụrị ya bụ na nna ya megịnị na nna ya tara mana anyị nwa bụ ndị ọ na-azọ ndụ mara ive vulunu o ji abụzi o mee kịta anyị achọba nwoke enugwu ukwu enezue n'enugwu na onye a bụ onye dịchatalanụ n'ụdị ọkwa eze nwa obi ahụ ma stil ị vụ na ọ na-agba ngọ mana ọ bụrụ eze nwa obi ọ ya-agbarọ ngọ maka nwoke nwere ka o si bi ndụ ya mana ive anyị na-ekwu okwu ya bụ asị na chukwu okike nkwani na eziokwu bụ nne bụrụ nna nye anyị ebee ka nsọpụrụ va dị mụ na gị bụ dibịa onye ori bịa be anyị ezu n'ori eziokwu ọkwa ọ dị n'iwu ọdịnala ọ gwa gị na ya chọrọ ka ya bụrụ the highest na ya chọrọ ka ya na-eje bankị ya gbuwaba ya bata na bankị na-ezu ori ive niile ha ya mere nta gị nwe aba anụ ọbịa jeme gịnị baa ịbịa na mkpọrọ bịa mee gịnị kechie lụgharị ya ebee ka nsọpụrụ ya dị ma ọ bụrụ na ọ nna ka ụlọ ọ gụrụ ọrụ gị ya n'ọdịnala ọkwa ntọnala ya ka ọ bụ ọkwa gị emena ya ka o kwuru mụ na gị na-abụ na ụdị anyị si wee mara ive ọ gwara anyị enwena anya ukwu n'ebe ive mmadụ ibe gị dị weda ma ọ bụ n'ewu ya o ma ọ na ọkụkọ ya o ma ọ na anụ ya o ma ọ na nwunye ya o ma ọ na nwa ya o mana mụ na gị na-abụ maalị tata na anyị niile ka anyị ka ka anyị bele na aba anyị nọkata ụdị enwe lụchara ụlọ ya enwere ike abataba unu ọ ya-adịrị 70 percent of your people mma ma nwere ive ime ebe o nwere onye tabere omeji ya o nwere onye iji nke ya nọọ gịnị si mmanya ya ji azụ ọrụ anyị ukwu ka ọ bụ ma mụ ma gị na onye rụzi ewere iri eme gịnị wee sị ụnụ ebee ka nsọpụrụ mụ bụ chukwu okike abịama dị ma ọ bụrụ ọkwa nwa ọbụla ị mụrụ ị chọ ka ọ na-eme ive i kwuru kedụzi ive weta na anyị na-emerọ nke onye kele anyị na nwa anyị kwuru mụ na gị na-abụ bụ eze nwaanyị na-eme eze nwaanyị m bịa be gị eze ọ bụla eche nda abịa be gị ugosinachi abịa be gị anyị ekwusi okwu ọrụ gosinachi akpọgharị gị gosinachi akpọọ gị nne m ị maka amarọ m na ị ma ụdị mma ama ị dị egwu gị ka na-agwa nne m nne ị maka amarọkwa m na ị ma ụdị mma ama ụdị ive nwa dị egwu ị na-ekwu mgbe avụ ị na-ekwu okwu nwe ka arụ si eme m hmm? ee amarọ m ebe ị nọ bekee ka m gwụchaa ya ọkwa gị na ya kwuru okwu ọrụ onye bịa be gị isori ya anyị ekwurekwa ya akara aka i jide toilet roll n'aka ọ bụrụ na chukwu avụ kpọrọ gị n'ọrụ dobere gị iwu sị gị ka ị nwee nsọ n'ụdị niile n'ihi na nsọpụrụ ya ebee ka nsọpụrụ ya mee gịnị ive anyị na-ekwu okwu ya bụkwa na ọkpụkpọ chukwu kpọrọ anyị n'akara aka anyị ka anyị na-ekwu okwu ya kedu ka anyị si asọpụrụ ya n'ive avụ kpọrọ anyị ka anyị mee anyị ekwurekwa ya akara aka nekwa gị ka i ji gịnị toilet roll n'aka ekpenye nwa abaga bịa be m o nwere ọlụ ị ga-alụrụ m anyị abaga na abata be gị ọ bụrụ ụmụ agbọghọ ịtọ va na-enwu palịpalị na-ama palịpalị na-eke palịpalị na-eke palịpalị ị ga-abido maba va njakịrị na-etu va ava dị iche iche the next minute ọ nala onye ọ dị ya mma nọmba ya ọ pụọ obe ya n'igwe ọ gwa ya ebe ọ ga-abịa asịkwa na anyị na-eme atụ ka m ji ama ọ gwa ya ebe ọ ga-abịa ọ gwa ya ebe ọ ga-abịa the next minute ọ tụwa onye na na-enyerọ ndị be ya 50,000 n'ọnwa kwụlọtọ rie 50,000 n'ofu ọ bụrụ na anyị na-asọpụrụ chukwu na mkpu a na ebee ka nsọpụrụ ya dị dịka anyị si claim maka na ive avụ anyị na-eme na-ewe ndị mmụọ iwe who goes there ọ na-aga ọkwọ na-ewe ndị nche iwe onye na-eme nsọ anị onye na-eme nsọ anị onye na-eme nsọ ana ọ na-ewe mmụọ iwe ọ bụrụ na anyị niile maara na chukwu okike abiama chọrọ ka emee uche ya n'ụwa dịka esi eme n'eluigwe kedu ihe ka eweta na ọ ma-ebido n'ebe anyị nọ gịnị ka anyị ga-eji na-agwọrọ onye ori ọgwụ gịnị ka anyị ga-eji na-agwọrọ ndị kidnappers ọgwụ gịnị ka anyị ga-eji na-asị na anyị na-ede ude gwọrọ onye ori nke ama egbe eji gbagbu ya nke mma ya ejirọ gbu ya o nwere onye sendịrị ive n'otu anyị nyaa mesie gbucha anụ were mma jide mmadụ ga-enye mma n'afọ si na ka a na-ekwu ya ka a na-afụ ya anya ndị nzukọ nsọ ọdịnala anyị ụdị isi anwa anyị megodi ọ dịla anyị ọ dịrọ supposed ịdị so anyị adịghị eme ya mana anyị megodi ya na ọ mee gịnị na ọ dịla anyị na onye ruo dozie onwe ka nwoke si eme gịnị si adị na biya mana o nwere ive m na-ekwu ọ bụrụ na eziokwu eziokwu na chukwu okike abiama kpụ anyị na eziokwu kpọrọ anyị n'ọrụ gịnị ka ọ kpọrọ anyị ọkwa ka anyị guzobe ọdịnala ọkwa ka anyị mee ka ọ dị elu ọkwa ka anyị mee ka bụrụ ndị a na-enekwasị anya ọkwa ka o mee ka anyị bụrụ ndị na-abụ ba kwuo okwu ewere emere ive n'obodo imeghe ọnụ okwu gị asị ajụ gị ihe kedu ihe o kwuru asị mba na aka ajụ ọkwa ya asị gị na echi i jee ebe aka igwe ka ije jụọ ya ka amara ihe o kwuru ị sị mba na i jego be onye nwe jebe nwoke m bịa nụ ka ije ebe aka igwe oluo ka ọ gwa anyị ka anyị nụ eluo ebe aka igwe aka igwe wee sị ba ive a n'anya m na nghọta m ka m si mara mgbe nna m ba dịka ba si eme ya na eme ya etu a na ọ ga-enye nsogbu ma na eme ya etu a ka ba si eme mgbe m kwudoro ba na ọ ya-akakwa mma ive ị ya-anụzi bụ ọkwa m gwara gị unu si na unu ejego unu anụghị ive o kwu kịta na aka ya na ọkpịa na emere gịnị na ọ dịrị ya na ọ bụ na emere nke a na emere gịnị na o nwere ebe eji azụ eje kedu ife ọ pụtara ọ pụtara na onye eziokwu emego gịnị ekwugo ọ pụtara na onye niile na-edobe nsọ na iwu emego gịnị ekwugo anyị bụ ndị nzukọ nsọ nzukọ nke nsọ ọdịnala anyị bụ ndị na-edobe nsọ na iwu ọdịnala anyị bụ ndị na-asọpụrụ chukwu n'ime mmụọ na eziokwu ndị na-eme ive ekpe na ikpe na ezi omume ndị na na-emerọ mago mago ị vụgetu nwaanyị nọ ya o nwere ive ala ga-apụgide ọ bụ n'ime anyị ka nwunye mmadụ n'ime anyị gụba gị agụụ ala na-apụrụ gị bụsa abụ ala ga-apụ gị ọ bụ ka ị ga-ada ibi ị ma na ọ na nzukọ nsọ ọdịnala ka ị nọ ọ nya maka m ji wee kwuo agwago m onowu ata agwago m aka igwe agwago m enyi abagana anyị ga-agbanụ ndụ ka anyị wee mee ive ekpe n'ikpe na gịnị na ezi omume ọdịnala ebe a na-eme ọ bụla agbara ndụ ọ na-enwere isi n'ọdịnala ka anyị na-eme chukwu okike na-agba ndị ya ndụ ọ ga-asị anyị nwa ga-agba ndụ ka anyị wee sọpụrụ chukwu nsọ ọdịnala anyị anyị mesie anyị anọkọ obi mara ibe anyị atụa elo gụọ nsọ na iwu anyị ka chukwu ahụ wee were ya na-eme gịnị na-agọzi anyị were ya na-eme gịnị na-ejide anyị mgbe anyị mee gịnị mgbe anyị jeviere ka o wee dị mma n'iru chukwu dị mma na gịnị n'iru mmadụ ọ ya bụ mgbe ụfọdụ anyị kwụrụ na-ekwu okwu a sị gị ka ndị na-akọ oriri ebe a e wee sị mba rapụ ndị a o nwere ndị ga-abụ va kwuo okwu anyị anụ ndị nzukọ nsọ ọdịnala va kwuo anyị anụ a sịzịa gị okay na ndị nzukọ nsọ ọdịnala sị na va ga-ekwu okwu n'izu ụka na-abịa onye ọ dị ebe gịnị akwụrụ gbalị dị ndị nzukọ nsọ ọdịnala wepụta okwu kwuchasịa a sị na kịta ka e kwuru okwu ndị njikọka na-ekwu maka ekwuo n'isi ndị ọbụla aghọrọzi ya ruo okwu obeba o wee bụrụ ya gịnị otela achọrọ m ive ọ ga-abụ e mesie ka e were anyị na-ama atụ ezigbo ive ka o ji na-abụ na-atụ ive na-enwerọ isi ka anyị gosi nsọpụrụ afụ anyị nwere n'ebe ọ nọ a sị nna ka m bụ olee ebe ka nsọpụrụ m dị olee ebe ka egwu m dị

onye nwe anyị na-ajụ gị ajụjụ ole ebe ka egwu m dị ive niile afụ bụ a sị na nna ka m bụ ole ebe ka egwu m dị ole ebe ka nsọpụrụ m dị ndị nzukọ nsọ ọdịnala ajụjụ a bụ nke onye anyị niile n'ovu n'ovu a sị na chukwu okike abịama dị n'igwe kpụa ana nụnwa anyị zodoro ụkwụ na eziokwu anyị na-eso na ọ na-achị anyị na-echekwa anyị ebee ka nsọpụrụ ya dị ka bụ ajụjụ dịrị anyị ka bụ ive anyị ga-aza n'onwe anyị onye na-emebi iwu ya si n'ụzọ ya mee gịnị pụta onye na-eme ajọ ihe nya rapụ ụzọ ya gịnị niile nya naghachikwute chukwu nke okike abịama chukwu ọdịnala ọ ga-agbaghara ya mmehie na gịnị n'ụba ọ ga-eme ọ bụrụgodị na mmehie na-eji nji dịka unyi ọ ga-eme ya ọ dị ọcha gịnị karịa snow maka na ka ha ra bụ ndị naara ya na ha ka o nyere ike ịbụ gịnị ụmụ chineke

ọ bụrụ na ị soro nzọụkwụ Chukwu dịka o siri kwuo mee ihe ekpe n'ikpe na ezi omume o nwere ebe a ga-esi rata gaji ị ga-abụ onye aba a na-atụkwasị obi mgbe ọbụla ị ga-abụ onye ga-abụ o kwuo okwu obodo ekwelu ndị nzukọ nsọ ọdịnala ka anyị gwanụ onwe anyị eziokwu ka anyị meenụ ive ekpe n'ikpe na ezi omume megharịa dozie ụzọ ndụ anyị ka anyị bụrụ ive ọmụmaatụ ọ sị anyị na ezi omume anyị ga-aka nke ndị gịnị mba ọzọ ka anyị wee mee gịnị pụta ihe ka m gwa unu eziokwu ọdịnala amaka ọdịnala bụ ndụ ọdịnala bụ ya bụ isi onye na-eme ọdịnala ive a na-akọrọ ya onye na-eme ọdịnala o nwere ive na-eyinarị ya ee ma m enweghị ihe enwere m Chukwu

ọ nne gị ga-asị gị na ị ga-akakpọ ọgbọ gị na ị ga-akakpọ obodo unu nna gị ga-ekpere gị ovu ekpere ahụ nwanne gị ahụ ekpere ọrụ gị ya etu nwe onowu ata nọ ya onowu ata na-asọpụrụ nwanne ya nwoke bụ nna nyere mana ụlọ mgbe ya na-ekpe ekpere o jee ije n'iru ụmụ anya ọ sị nna nyere ka ọ ka m a na-emeri ya eme mana dobe na nna nyere ka ọ nọrọ ya na ọ nya nọchiri anya nna m na etu nna m si kpudo anyị dịka ọkụkọ chedoro ụmụ ya na etu a ka ọ ga-esi mee gịnị chedo anyị meenụ ka ike dị ya karịa ka ọ dị ndụ n'elu ndụ arụ ike n'ebe arụ ike nna ya ego ya bịa ọ nke ọ ga-ekpere ya nna ya ego anọrọ ebe ọ nọ ịkwa nwanne m nwoke nwere kwara kụta azụ m nwa ọ ga-adị nwa nwa ya eme gịnị ya adị nna ya ego ya ekpere ka ọ ka m a na-emeri ya eme onye pụtara ọ mara ive onye abụọ alụ anụ zọpụta ụwa gịnị ka m na-ekwu ka anyị meenụ ive ekpe n'ikpe na ezi omume na ọ sọsọ nne mụrụ gị na nna mụrụ gị nwanne m nwoke nwa n'ebe a ovu nne ovu nna m dị ebe a ọgụ eji ọvọ ovu nne ovu nna m mụ ṅụsịrị ala onye ọzọ ṅụọ nyanwa wee ṅụọ mana o nwere ive gị ka o kpebe ekpere ya ka o kpe ka izeke ya onye mere ya mụ nwa ya ma ọkwụ ya ka ive m na-ekwu ya mee gịnị ya dịrị ya mma o nwere onye kpọọ m ụnyaahụ wee sị m nwanne m nwoke nwa mmadụ ka nna dị m dị n'ebe ọ nọ o wute m o wute m agbanago ka mbụ mmeti onye a mmanwụ ka unu nene ka unu manụ ọma obi ize mmetie mmanwụ ọkwa ive ọ gwara m bụ onye ilo gwara nya nwe nọgharịa onye ilo ya bụ kedu ife m na-ekwu ife m na-agwa unu bụ na ife dị mma ma gịnị dị mma hụrịtanụ onwe unu n'anya na ka o si dị bụ mbikọ nke gịnị nke ụmụnne